Oti ọyọ, o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu, kọọrọ anyị na anyị na-ege ntị n'ihe ị na-ekwu, ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Ee e e, anyị achọrọ mkpọtụ n'ebe a. Jisi ike ka anyị nụ, ma gị ekpekwanara anyị nto. Isi akụkọ m wee bụrụ nwunye eze Idu na Ọba na ndị arịrịọ. N'oge ahụ n'obodo Idu na Ọba, e nwere otu onye eze aha ya bụ Eze dị ọra mma. Ọ lụrụ otu nwaanyị aha ya bụ nke onye metalụ eze dị ọra mma na nke onye metalụ mụtara otu nwa nwoke aha ya bụ obiọra igbo kwuru okwu sị na aha onye zara na-achọga ya eze dị ọra mma bụ mmadụ obi sara sara nke na o jide o nye n'ihi omume obiọma ya ndị arịrịọ na-eju n'ụlọ ya mgbe ọbụla maka enyemaka ọ dịghịkwa na-agbawa onye onyonyo ọbụla bịara n'ụlọ aka ihe onyinye onye arịrịọ ọbụla bịara n'ụlọ eze dị ọra mma na-ebu ụzọ rijuo afọ tutu e nye ya ihe onyinye ọ ga-eji n'aka wee laa be ya e nwere otu onye isi na-akwọ onye ngwụrọ n'azụ abịa arịrịọ n'ụlọ eze dị ọra mma kwa ụbọchị Omume obi sara sara na ịgbasapụ aka eze dị ọra mma na-ewute nwunye ya bụ nke onye metalụ. Ọ gwara eze dị ọra mma nke ukwuu ma gwa ya nke nta ka ọ rapụ omume a n'ihi na ejighị akpata atụfu abụ ọgaranya. Ma eze dị ọra mma jụrụ ajụ sị, ọkụkọ rapụ kwọm ka o were gịnị zụọ ụmụ ya. N'ihi nke a, nke onye metalụ wee chewa ihe ọ ga-eme ka onye isi na onye ngwụrọ ghara ịdị na-abịazi be ya ịdị na-emekpa ya ahụ onye isi na onye ngwụrọ a nwere otu egwu ha na-agụ ma ha rute be eze ha na-agụ egwu a na-asị ome mma na-emere onwe ya ome njọ na-emere onwe ya ome mma na-emere onwe ya ome njọ na-emere onwe ya egwu a nara ha aha nke mere na mgbe ọbụla ha rutere be eze eze chọọ inye ha ihe onyinye ọ kpọọ ha ome mma na-emere onwe ya ome njọ na-emere onwe ya otu ụbọchị onye isi na onye ngwụrọ a bịakwara n'ụlọ eze dị ọra mma dịka ha si abịa kwa ụbọchị ma ka ife si dịla eze dị ọra mma anọghị n'ụlọ mgbe ha malitere gụwa egwu ha nkeonyemetara banyere n'ọhịa dị n'azụ ụlọ ha buru ọnya obiọra nwa ya were ya na agwọ a na-akpọ echieteka ọnya ahụ jidere donye n'akpa bunye onye isi na onye ngwụrọ ahụ onye isi na onye ngwụrọ ahụ wee rapụ be eze wee laa mgbe ha lapụtara n'ụzọ ha zutere Obiọra ka ọ na-alata akwụkwọ Obiọra kwụsịrị ha jụọ ha ebe ha gara wee jụkwa ha ka ha si wee jee ma jụọ ha ma ha zutere nne ya ha gwara ya sị ya na ha zutere nne ya ma gosikwanụ ya akpa nne ya bunyere ha Obiọra wee sị ya ka ha bunye ya ya bụ akpa ha bunyere Obiọra ya bụ akpa Obiọra ekweghịzi ebunyechi ha ya bụ akpa onye ngwụrọ wee dụọ onye onye isi aka wee sị ya ka ha rapụ ya bụ akpa n'ihi na onye ji ihe nwata welie aka ya elu mgbe aka rụwere ya iro o wetuo ya mgbe obiọra lapụrụ n'ụzọ o wee sị ka o tinye aka n'akpa wee mara ihe dị n'akpa ka o tinyere aka n'ime akpa agwọ nọ n'ime akpa wee tado ya n'aka mgbe Obiọra laruru n'ụlọ nne ya ji anya ya abụọ wee hụ ka agwọ o bunyere onye isi na onye ngwụrọ ka ọ tagbuo ha siri tagbuzie nwa ya bụ Obiọra nke a wee bụrụ ihe onye metara o buru maka na a na-asị ome mma mere onwe ya ome njọ mekwara onwe ya maka na nwata nwaanyị techa ofe o lee ya nnu akụkọ m agwụ